Cén chaoi a bhfuil sibh ar maidin? Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Seo ceacht Gaeilge do na hardranganna! Agus seo an ceacht deireanach don bhliain seo. Agus na téamaí a bheidh agam inniu ná, an téama is mó a bheidh agam inniu ná an aimsir. Labhróidh mé beagáinín faoin Nollaig chomh maith. Mar is eol díbh uilig, Tá an lá is giorra sa bhliain beagnach buailte linn, agus níos fearr ná sin, tá Lá Nollag beagnach buailte linn, agus tá sceitimíní an domhain orm. Bhuel, a pháistí, fan go gcloisfidh sibh. Tháinig cuairteoir chugam aréir sa bhaile agus thug sé bronntanas Nollag dom! Fan go bhfeicfidh sibh. Casfaidh mé an camera timpeall. Thug sé an dlúthdhiosca seo dom. Dlúthdhiosca? Sea, dlúthdhiosca ceoil. Now, tá an dlúthdhiosca, níl sé anseo agam, tá an dlúthdhiosca curtha agam sa seinnteoir CD ansin, agus anseo, feicfidh sibh go bhfuil ceol ársa cláirsí, sin seancheol ar an gcláirseach. Ach an rud atá difriúil faoi seo ná, an bhfeiceann sibh an fear seo? Steve Cooney is ainm dó. Yeah, bhuel, anseo ba chóir dom a rá, casann sé na poirt ar an guitar agus an bhfeiceann sibh an Béarla? Tunes of the Irish Harpers for Solo Guitar. Agus, ar mo bhealach ar scoil ar maidin, chas mé an ceann seo, Sí Beag Sí Mór. Scríofa ag Turlough O'Carolan. Cláirseoir, he was a harpist, cláirseoir ab ea é i 1695 in Éirinn agus bhí sé dochreidte. Tá sé chomh maith agus chomh álainn. Casfaidh mé píosa díbh go gcloisfidh sibh agus tá mé ag ceapadh go mbainfidh Iníon Ní Mhuirí an-taitneamh as seo mar casann sí an guitar go han-mhaith freisin. So.

I bhfad níos fearr ná mo ghuth, nach ea? Ní raibh iTunes acu ag an am, sa bhliain 1695, ach bhí siad in ann ceol a chumadh agus ceol a chasadh. Nach raibh sé sin go deas? Bhí sé an-mhaith. Agus, fan go bhfeicfidh sibh arís, casfaidh mé mo chamera timpeall. Ah yeah, seo an dlúthdhiosca arís díbh, ceol ársa cláirsí le Steve Cooney, má theastaíonn uaibh bronntanas a fháil d'aon duine sa bhaile. Now, cuirfidh mé sin ar leathaobh ar feadh soicind, tá, yeah, agus fan go bhfeicfidh, cad eile atá agam díbh? Tá go leor le déanamh agam libh inniu. An chéad rud a dhéanfaidh mé ná, cuirfidh mé mo chamera timpeall go bhfeicfidh sibh an aimsir. Luaigh mé ag an tús go mbeidh mé ag labhairt faoin aimsir, an aimsir. Tá sé ar eolas agaibh go maith, ag cur báistí, ag cur sneachta, grianmhar. Mar sin, an bhfuil sé ar eolas agaibh go maith? Agus seo, gaofar. Tá sé cloiste agaibh chomh minic sin, gaofar, gaofar, gaofar. Bhuel, agus tú. Sna hardranganna, bíonn ortsa scríobh faoi aimsir go minic. An dtuigeann sibh mé? An aimsir. Bhuel, seo abairt faoin aimsir. An aimsir. Bhí an aimsir fuar ach chuaigh mé amach. Tá an abairt sin go maith ach níl sé, níl sé spéisiúil go leor, go háirithe agus dá mbeadh tú i Rang a Sé. So. So, scríobh mé mo phíosa anseo, píosa scríbhneoireachta faoi aimsir fhuar agus. an, an rud e, an, an chéad lá eile a mbeidh mé libh, scríobh, b'fhéidir go scríobhfaidh mé píosa faoi lá ghrianmhar agus b'fhéidir go ndéanfaidh mé píosa faoi lá gaofar freisin, ach lá fhuar. So. Go minic, agus tú ag scríobh as Gaeilge, déanann tú iarracht sórt an méid Gaeilge atá ar eolas agatsa a thaispeáint do dhuine, now, chuile abairt, níos mó ná ceann amháin, chonaic sibh seo, ní raibh sé spéisiúil, bhí sé leamh agus doiléir agus, an dtuigeann sibh mé, ní chuirfeadh sé spiorad i do chroí istigh. So, mar a, mar a dhúirt mé, sa bhfíseán seo, rinne mé iarracht sórt a chur in iúl an méid Gaeilge, Am, is féidir linn í a chur le chéile agus muid ag labhairt faoi aimsir fhuar mar a dúirt mé. Bhuel, bhí mé ag crith leis an bhfuacht. Woo, ag crith leis an bhfuacht! Ó bhaithis go bun, from head to foot or from crown to foot, ó bhaithis go bun, sin nath álainn, ó bhaithis go bun. Now, agus tú i rang a sé, tá mé ag ceapadh go mbeadh an stuff seo an-áisiúil agus tú ag bogadh isteach sa mheánscoil. Agus an rud a rinne mé fadó fadó fadó nó d'fhoghlaim mé frásaí áirithe. nó go minic Seo alt, dá mbeadh alt úsáid feicthe agam cheana bheadh sé bheadh mé in ann, is dócha, nó bheadh sé ar mo chumas agam é a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus é a chur síos arís agus mé ag scríobh i scrúdú nó mar sin de. So, b'fhéidir go gcabhróidh sé mar sin do na hardranganna. Ní raibh le feiceáil ach oighear crua ar fud na háite, oighear hard, well, that's hard. ice, hard ice ar fud na háite agus sioc bán ar an talamh, tuigeann sibh cad is sioc bán ann. Thug mé faoi dheara go raibh chuile rud reoite, everything frozen, reoite. Ní raibh ceol na n-éin le chloisteáil agus bhí na scamaill dhubha os mo chionn trom le sneachta. Bhí cuma uaigneach ar na crainn, lonely appearance the tree had, cuma uaigneach ar na crainn. Bhí trua agam do na hainmhithe fiáine. Tuigeann sibh cad is trua ann? Tá, Bhí trua agam do na hainmhithe fiáine, wild animals. Pity for the wild animals sa saol bán seo, in this white world. Réitigh mé mé féin, I got myself ready. Réitigh mé mé féin. Chuir mé na héadaí is teolaí most comfortable, na héadaí is teolaí a bhí agam sa vardrús orm agus rith mé amach an doras cúil and out the doras cúil I went bhí mé réidh le tabhairt faoi, bhí mé réidh le tabhairt faoi I was ready to tackle it or ready to go so feiceann sibh píosa mór Gaeilge anseo ach bhí seans agam píosa maith Gaeilge a scríobh sa mheánscoil, mé ag iarraidh a chur in iúl mo chumas Gaeilge más maith libh, seachas seo a scríobh, an dtuigeann sibh mé, bhí an aimsir fuar agus chuaigh mé amach, sin grád b'fhéidir, níl fhios agam, sin D. An bhfuil tú sásta le D? Hm, níl fhios agam, ach má tá tú ag iarraidh grád níos fearr a fháil, an dtuigeann sibh mé, seo grád

go raibh an aimsir fuar. Bhí mé ag crith leis an bhfuacht. Ó, sin, bhí an aimsir fuar. Ní raibh le feiceáil ach oighear crua. Bhí an aimsir fuar. Thug mé faoi deara chuile rud reoite. Sin, bhí an aimsir fuar. Ní raibh ceol an éin le cloisteáil agus bhí na scamaill dubha os mo chionn, trom le sneachta. Sin, bhí an aimsir fuar. Bhí cuma uaigneach ar na crainn. Bhí an aimsir fuar arís. Fuar, fuar, fuar. Éadaí teolaí. Sin fuar. Tá sé ráite anseo. Bhí an aimsir fuar. Ach nach bhfuil. an pictiúr a chruthaíonn an píosa scríbhneoireachta i bhfad níos fearr? Tá mé ag ceapadh go bhfuil sí i bhfad níos fearr. So, sin sampla daoibh. Déanfaidh mé mar a dhúirt mé, aimsir ghrianmhar b'fhéidir, nuair a thagaim ar ais, nuair a thagaim ar ais tar éis na Nollag sa bhliain nua, nó sa, in the new year, san athbhliain, nó sa bhliain nua. Tá sin go breá freisin. Ok, bogfaidh mé ar aghaidh! An bhfeiceann sibh seo? Rinne mé an tseachtain seo caite libh An Bhean agus dúirt mé gur focal baininscneach í bean agus taispeánfaidh mé daoibh cad é sin arís. An bhfeiceann sibh m'fhoclóir? Seo foclóir Gaeilge agus tiocfaidh mé ar bean, B-E-A-N, now. Bean B-E-A-N an bhfeiceann sibh bean in aon áit? Tá brón orm now B-E B-E-A Tógfaidh sé píosa dul siar beagáinín dul siar go bhfeicfidh sibh bean. Now, an bhfeiceann sibh bean anseo? Ná bac le aon rud eile ach amháin an litir sin. An bhfeiceann sibh sin? Sin feminine. So, nuair a chuireann tú an roimh aon fhocal atá baininscneach, cuireann sé sin H isteach. So, an bhean. So, cuirfidh mé mo fhoclóir a leathaobh ansin agus cuirfidh mé seo dhún an bhean. Agus seo aidiacht. Agus an gcreideann sibh Cuireann tú H isteach san aidiacht chomh maith mar a chuir tú H isteach san ainmfhocal. So bhí an bhean bheag, agus dhún an bhean bheag an doras. Agus tá an freagra ceart scríofa anseo agam, dhún an bhean bheag an doras. Nollaig sona duit. Now, Nollaig, firinscneach nó baininscneach? Agus cad a tharlaíonn, bhuel, mar a tharlaíonn sé, tá. a Nollaig agus tá Nollaig scríofa mar seo ach amháin i gcás Daidí na Nollag agus Crann Nollag. N O L L A I G agus tá sí! Chuala sibh an focal sí? Yeah, baininscneach, so cuireann tú H isteach ansin. Nollaig Shona duit! Agus tá sé scríofa isteach anseo Nollaig Shona duit! Okay. Pointe gramadaí eile. D'oscail an fhuinneog mór sin. Now, mar a tharlaíonn sé, tá mo fhoclóir anseo agam ach tá an obair chrua déanta agam agus tá a fhios agam cheana fhéin gur is focal baininscneach í fuinneog. So, an fhuinneog, tá sé sin ceart. Now, mór, ah, bhí H anseo san ainmfhocal, cuireann tú H san aidiacht chomh maith, an fhuinneog mhór. D'oscail an fhuinneog mhór sin. So, féach. D'oscail mé, ba chóir dom rá. An bhfeiceann sibh sin? Botún déanta agam. Tá botún, rinne mé dearmad ar an mé, ach tarlaíonn sé. D'oscail mé an fhuinneog mhór sin. Bhí an cailín ciúin sa siopa. Now, seo aisteach é. Cailín, cailín. Bheidh tú ag smaoineamh gur is focal baininscneach. é sin, ach ní hea, is focal firinscneach é, bhí an cailín ciúin sa siopa, so tá sé ceart. Hm. Cé leis an, nó an, bróg? Bhuel, seo focal baininscneach, agus tá fhios agam, mar d'oscail mé an foclóir sular thosaigh mé amach ar an bhfíseán seo, so cuireann an an h anseo, an bhróg, dhubh seo. Agus féach, tá duine ag caint, so cuir isteach na lúibíní ansin, na lúibíní cainte, cé leis an bhróg dhubh seo? Tháinig an fear ramhar seo, fear firinscneach, so ní chuireann tú isteach H, ramhar. Mar a tharlaíonn sé, ní féidir leat H a chur isteach tar éis R. Ahm, bhuel, ar aon nós, ní bheidh tú ag cur H isteach ansin, mar seo focal firinscneach. Ach sa chás seo, bhí an bhó ramhar tinn, an bhó, bó, moo, bó. Nuair a chuireann tú an, roimh, bó, athraíonn sé go an bhó, mar is focal baininscneach í. Tá sé sin ceart. Now, an gcuirfidh mé isteach H anseo i ramhar? Ní féidir liom H a chur isteach i ramhar mar ní, tá sé dodhéanta, it's impossible H a chur isteach tar éis ramhar. Cé go bhfuil an riail ann, even though the rule is there, sin riail eile, nach féidir leat H a chur isteach i ramhar. tar éis R. Clann mór a bhí ann. Seo ceann eile a chuir mé seo. Clann sin focal baininscneach, tá fhios againn anois sin aidiacht, cuireann sé sin isteach H. So yeah, agus mar a fheiceann sibh, tá sé déanta anseo agam díobh, tosóim anseo, Dhún an bhean bheag an doras, Nollaig Shona duit, D'oscail mé an fhuinneog mhór sin, Bhí an cailín ciúin sa siopa, Cé leis an bhróg, B H, dhubh, seo? Tháinig an fear ramhar isteach, Bhí an bhó. radharc sin. Clann mhór a bhí ann. Agus, seo frása a bheadh áisiúil díbh chomh maith, tagaim i lár na clainne, I come at the start of my family. I lár, now, d'fhéadfá a rá mo chlainne, my family, nó na clainne, the start of the family, na, ceart go leor. Tagaim ag tús na clainne. Tagaim at the end, i ndeireadh na clainne, i ndeireadh nó mo chlainne if you want, agus má chuireann tú isteach mo anseo, fan go bhfeicfidh sibh mo, m o, tá an litriú sin agaibh, agus cuireann mo h anseo, sin pointe gramadaí eile, so tagaim i lár mo chlainne, mé féin, Uasal Neachtain, tagaim i lár mo chlainne, tá driofúr amháin níos, ní thagaim, no, Tá mé ag insint bréaga duit, chun an fhírinne a rá. Bhí mé ag smaoineamh faoi mo chara Seán. Tá sé i lár na clainne agus tá driofúr níos sine ná é agus driofúr eile níos óige ná é. Mé féin, tagaim i ndeireadh mo chlainne agus tá beirt driofúracha níos sine ná mé. Tagaim i lár mo chlainne. So sin, athraíonn clann go clainne sa chás sin. Bhuel, sin scéal eile ar fad. Ach ar aon nós, tá súil agam go gcabhraíonn sé sin libh. Tá sé réasúnta deacair, nach bhfuil, an Ghaeilge, ach mar a dhúirt mé, leis an bhfoclóir seo agus níos fearr ná sin leis an Internet. Tá teanglann dot IE ann agus is mór an chabhair í sin domsa chun an litriú ceart a bheith agam. Agus mar a dhúirt mé, cúpla uair arís, nuair a dhéanann tú rud de ghlanmheabhair mar sin, ní bhíonn tú, bhuel, ní bhíonn ort a bheith ag smaoineamh róghéar faoin ghramadach mar Bíonn an ghramadach déanta agatsa más rud é go bhfuil sé ar eolas agat cheana féin. So, fágfaidh mé an stuff sin ar leathaobh, a chailíní, agus féach, tógfaidh mé seo síos díbh. Now, an bhfeiceann sibh na pointí bándearga? Mhúin mé na frásaí sin díbh an tseachtain seo caite, agus rinne mé comhrá beirte leo. díreach ionas go mbeidh sibh in ann iad a fheiceáil, iad a fheiceáil in úsáid, agus beirt charachtar, tá Seán agus Áine agam, agus tosaíonn Seán amach, Is fuath liom obair bhaile ag an am seo gach bliain! Áine, Rinne tú pointe maith ansin, don chéad uair le tamall! Seán, Tá sos uaim anois! Tá Seán beag tuirseach. Áine, An bhfuil tú ag rá liom go bhfuil tú fós ag fáil obair bhaile? Seán, Tá. Áine, An bhfuil tú in ann sampla a thabhairt dom? Seán, Aiste Gaeilge agus aiste Béarla aréir, sin sampla maith duit! Áine, Ní chreidim thú. An féidir leat a mhíniú níos mó dom Tá sé sin uafásach. An féidir leat míniú níos mó dom? Tá sé sin uafásach. Agus fágfaidh mé an comhrá beirte díreach ansin do bhur múinteoirí, ar eagla go bhfuil siad ag iarraidh sórt na pointí sin a mhíniú díbh níos fearr. Yeah, ok, fágfaidh mé sin mar sin agus rinne mé an ceann seo libh an tseachtain seo caite agus. Tá cleachtadh maith Gaeilge anseo. Dá mbeadh sibh i mbeirteanna sibh féin, bheadh sibh in ann na frásaí a úsáid. Now, níl mise ag rá libh, chuir mé an stuff seo le chéile go han-tapa, so tá mé ag ceapadh go bhfuil stuff i bhfad níos fearr ag bhur múinteoirí. Ach díreach chun sampla a thabhairt do chuile dhuine. Ok, fágfaidh mé sin ar leathaobh agus bogfaidh mé ar aghaidh. Yeah, mar a dhúirt mé, bogfaidh mé ar aghaidh beagáinín. Tháinig mé ar seo, na horal texts, em, agus tógfaidh mé seo, cuirfidh mé sin ar leataobh agus déanfaidh mé seo. Now, cén Ghaeilge atá ar first? Giving instructions, procedures. So, first, now, cuirfidh mé an cúinne sin síos agus fillfidh mé é go crua. Now, mar a dhúirt mé, níl mé perfect, níl mé foirfe agus déanaim go leor botún. So. Tá an-bhrón orm roimh ré má dhéanaim aon bhotún ach déanfaidh mé mo dhícheall agus déanfaidh mé mo dhícheall gan an botún céanna a dhéanamh fá dhó. An chéad the first an chéad C H E fada A D an chéad rud the first thing an chéad rud next cuirfidh mé next ina dhiaidh sin ina dhiaidh sin D H I A I ina dhiaidh sin ina dhiaidh sin well, after that, again ina dhiaidh sin arís A R I fada S then ansin here anseo. A N S E O. Later, Níos déanaí, D E fada A N níos déanaí, em, tá now ar eolas agaibh, nach bhfuil? anois, nach bhfuil? eh, eh, N, O, I, S, anois agus in the end ag an deireadh, ag an deireadh, D E I R E A D H. So, dá mbeadh tú. ag iarraidh cur síos ar conas tae a dhéanamh, beidh na focail seo an-an áisiúil is dócha, nó úsáideach, agus taispeánfaidh mé daoibh. An chéad rud a dhéanann tú ná líonann tú an citeal le huisce. Ina dhiaidh sin brúann tú síos an cnaipe. Ina dhiaidh sin arís tógann tú amach cupán deas mór. Ansin cuireann tú isteach mála tae sa chupán folamh. Anseo, ag an bpointe sin, cloisfidh tú an gal ag teacht amach as an gciteal, agus anseo cuireann tú isteach, b'fhéidir, braonín beag siúcra agus bainne leis an uisce bruite. Níos déanaí suíonn tú síos ar do tholg nó ar do chathaoir le do chupán tae. Anois, ólann tú. do tae agus ligeann tú do scíth ar do chathaoir teolaí, ag an deireadh, abair, Ah, bhí sé sin go blasta! Agus sin an scéal faoi conas a dhéanann tú tae, agus bhí sé sin an-shimplí, ach bhí sé go maith, bhain mé taitneamh as, ag an am céanna. Mar a dhúirt mé, níl mé foirfe, níl mé ach ag iarraidh samplaí a thabhairt do chuile dhuine. Now, seo. Eipic, tá mar aon fhocal agus tháinig, tá go leor stuff anseo agus an rud is maith liom faoi seo ná go ndéanann sé cur síos ní amháin ar fir agus spórt ach ar chailíní chomh maith, cailíní mór le rá nó cailíní cáiliúla. Tá an cailín seo ag obair sa Teach Bán, a beidh sí ag obair sa Teach Bán le Joe Biden, nach bhfuil sé go deas? is as Conamara í, féach, ba as Tír an Fhia ar Ghorumna, ceann de na hoileáin is faide siar i nGaeltacht Chonamara í, so is as oileán í. am amuigh siar i gConamara. So sin go deas, bhain mé taitneamh as sin. Tháin, feicim an leaid seo ag casadh ceol agus tá sé le fáil ar an idirlíon, scéal iontach spéisiúil faoin leaid sin chomh maith. Am, oh, yeah, vóta sa spás. seo, is dócha, astronaut, is dócha, cén Ghaeilge atá ar astronaut? spásaire, tá mé ag ceapadh, agus vótáil sí sa toghachán d'Uachtarán Meiriceá agus í in airde ar roicéad sa spás. Dochreidte. Yeah, scéal áilinn agus bean eile. Agus díreach tháinig mé ar seo. Now, tá an Ghaeilge beaganín casta mar, i ndáiríre, Tá mé ag ceapadh gur seo iris, más maith libh, don mheánscoil, ach déanfaidh mé cur síos ar seo mar cheap mé go mbeadh spéis agaibh ann. Beidh réalta, Alexa agus Katie, so, Emery Kelly, beidh Emery Kelly in éineacht le réalta The Greatest Showman, Keala Settle, sa chlár nua, nó in the new programme, sa tsraith nua úr Disney Plus, Big Shots. So bígí ag breathnú amach do Big Shots, tá sé cloiste agam go bhfuil sé go han, han-mhaith. Agus tháinig mé ar an bhfocal álainn seo, agus déanann sé cur síos ar cheann amháin de na charachtair sa tsraith seo ar Disney Plus, teasaí. An bhfeiceann sibh an míniú a bhaineann leis? Teasaí, bad-tempered. So is príomhoide teasaí mé. An

D'fhéadfaí é a chur in aon scéal, mar shampla, bhí mé ag siopadóireacht, leag mé m'airgead ar an gcuntar, thóg an siopadóir mo chuid airgid, chuir sé an tsinseáil i mo lámh, ach bhí sé an-teasaí, bhí sé borb, ní raibh sé go deas cineálta, ní raibh spiorad na Nollag ina chroí istigh. So, mar a dhúirt mé ansin, ná déanaigí dearmad ar an gclár, ar an, ar an, má scaoileadh an sraith nua sin, cén t-ainm atá air? Yeah. Big shots! So, le linn na Nollag, beidh sibh in ann breathnú maith air do sin, má tá Disney Plus agaibh. Agus cá raibh muid sa scéilín seo ar aon nós? Tá 'fhios agam go mbím ag dul ar aghaidh beagainín. Tá brón orm, cheap mé go raibh sé imithe orm ansin. Ó yes, sean láimhíní. Tháinig sean láimhíní sa phoist. Agus Uncail Tadhg a sheog í, a sheol í. Cén fáth gur sheol sé sean stocaí? Ní thuigim cén fáth. Clocha nó cófhoghlaim sé arís. Sean úsáide feadh, ó yeah. An, agus an uair dheireanach, cad é? Sheol sé feithidí gránna. a tháinig siad sa phost agus ní rabhamar in ann an seomra suite a úsáid ar feadh seachtaine. An bhfeiceann sibh sin? Cén sórt pleidhce é Uncail Tadhg? D'fhéach Deirdre go cúramach ar na láimhíní. Ar a laghad ní raibh aon rud beo iontu seo, bhí faitíos uirthi an mbeadh sórt feithidí beaga ag titim amach as, ach ní raibh. Tá súil agam gurb ea, arsa Mamaí, pé scéal é, cuir ar ais sa bhosca iad agus faigh do mhála scoile. Tiúrfaidh mise ar scoil thú. So, tá siad sa bhosca agus ar aghaidh leo ar scoil. An bhfeiceann sibh an buachaillín óg? Tá sé ag smaoineamh leis féin, Cuirfidh mé orm na láimhíní sin agus, nach raibh an ceart agam, tá siad air anois. Agus iad imithe amach an doras, d'oscail Fionnán an bosca arís. Thóg sé amach na láimhíní glasa. Láimhíní deasa! ar seisean. Amach leis sa ghairdín. Bhí Daidí ann roimhe. Caithfimid do rothar a dheisiú anois, arsa Daidí. An bhfeiceann sibh an rothar? Tá sé briste amach is amach agus tá Daidí ag iarraidh é a dheisiú. Tá, an focal a d'fhoghlaim mé soicind ó shin, aidiacht nua, teasaí! Sa phictiúr seo, tá Daidí teasaí, nach bhfuil? Tá. Tá fearg air. Níl sé, níl sé go maith chuige. Faigheann sé an sórt oibre sin deacair. Cuidiú le Daidí! arsa Fionnán. Phioc sé suas casúr. An bhfeiceann sibh an casúr atá ina lámh aige, Daidí go... ah! Seo! arsa Daidí. Thug sé sluasáid bheag d'Fhionn. Seo sluasáid, an bhfeiceann sibh sin? Sluasáid bheag, agus an bhfeiceann sibh an H? Mar seo focal baininscneach agus tagann, cuireann tú seo H san aidiacht. Thug sé sluasáid bheag d'Fhionn. Ar mhaith leat spraoi leis an ngaineamh, leis an, cuirtear, leis an, an N, roimh, G, gaineamh, sand, leis an ngaineamh? Ar mhaith leat spraoi leis an ngaineamh? Fan go bhfeicfidh mé. Thosaigh Fionnán ag diggáil, sin ag tochailt, focal nua díbh, ag tochailt sa ghaineamh, sa sand, sa ghaineamh. Fuair sé bucket beag agus rinne sé caisleán. Leag sé é agus rinne sé caisleán eile. Leag sé arís é. Fionnán críochnaithe! ar seisean. Bhí Daidí fós ag obair ar an rothar. Fionnán críochnaithe! a scread sé agus é ag tarraingt geansaí Daidí. Níl sé patient, níl sé foighneach agus mar a dhúirt mé, tá Daidí teasaí inniu. So, feicfimid cad a tharlóidh tar éis na Nollag. Mar a dhúirt mé, údar den scoth. Fan go bhfeicfidh sibh. Áine Ní Ghlinn a scríobh an scéal seo agus tá sé chomh maith mar scríbhneoir Gaeilge. I gcónaí cuireann sí mé ag gáire. Tá mo cheamara casta timpeall agam, d'oibrigh sé an uair sin. Éistigí liom go cúramach, níl le rá agam anois ach Nollaig Shona a rá le chuile dhuine. Tá 'fhios agam go ndeachaigh mé beagáinín thar fóir nó thar am ach ní raibh mé in ann stopadh. Bhí orm mo bhronntanas úrnua Nollag a thaispeáint díbh agus b'fhéidir tar éis na Nollag go dtaispeánfaidh sibhse na bronntanais a fuair sibhse freisin. Go n-éirí libh go léir agus Bliain Nua Mhaith díbh. Slán!